Tingopereka kalipoti kachanguchangu kunena kuti anyamata a zikwanje aja ku Lilongwe anapezeka kuti pakhothi apatsidwatu belo kuti atulutsidwe. Komatu zapezeka zonena kuti nthawi imene amatuluka pageti amangidwanso kachikena. Sanapite mmakwawo kumafunsa funso lonena kuti moti awamanga pazifukwa zotani? Tifotokoze motere kunena kuti, dzulotu anyamatawa analephera kuti apatsidwe belo, tikamakamba izi ndiye tikukamba za anyamata 11 amene tinabwera pano kuzafotokoza kuti kodi maina awo ndi ndani ndi ndani. Awa ndi anyamata ochulukirapo amene amachokera cha mu Nchesi Anyamata amenewa apezeka kuti belo alephera kupatsidwa dzulo, chigamulo chinakonzedwa kunena kuti chipangidwa leroli ndipamene anyamatawa anakalowanso mu khothi lero. Kumene kuja kwapezeka zonena kutitu a judge amene amaweruza mlandu umenewu a Austin Banda apezeka zonena kutitu agamula kunena kuti anyamatawa apatsidwe belo ndipo anapatsidwadi belo. Koma akuti azituluka azipita mmakwawo Police yawatapaso kachikena tikukambatu za anyamata 11 mwaiwona imeneyo komano nambala ija yakweraso onse kuwaphatikiza akukwana 16 ndithu 16 ndekuti kunali anyamata 5 ena amene akuzengedwa mlandu osiyana ndi milandu imene amawazengerawa tikukamba paja mlandu wake unali uja oyambitsa zipolowe m'boma la Dowa. anyamata 11 amenewawa nde kuli anyamata ena okwana 5 ya 5 amene nde kuti alinso pa mlandu winanso koma okhuzana ndi zikwanje zomwezi zosokoneza ndetu iwowa anyamata okwana 11 wa a mu Nchesi anapatsidwa belo koma amangidwanso pa mlandu wonena kuti akukhudzidwanso tikuteko ndi zipolowe zomwe zinachitika pa mbowe filling station akunena kuti no zipolowe zija a dpp anaphwanyidwa magalimoto a dpp anamenyedwa mu chaka cha 2024 chakumayambiriro uko akunena kuti milandu imeneyo ikuwakhudza nde awatenga iwowa ndi kuwaphatikiza ndi anyamata ena 5 aja anamangidwa kutiko pa mlandu umenewu onse kuwaphatikiza nde kuti akukayankhanso mlandu umenewu limodzi ndithu ayi mmenemotu ndi mmene zikuyendera ku court kumakamba zonena kuti moti anyamatawa atuluka kodi anyamata amenewa akwanitsa kunena kuti alandire mabelo ndipo china chonse chiyende bwinobwino opanda mavuto ena aliwonse mpaka atuluka akafika mmakwawo nawerenga komenti ina wina akunena kuti akuti Imeneyi nde political arrest, akuti kuwamanga pa zifukwa za ndale kumeneku! Uku sizoti ndi chani, uku ndi kuwamanga pa zifukwa za ndale basi. Nde ena amayankha pomwepo kumanena kuti mukamba kuti zifukwa za ndale ee, muja mmene amakakhapa anthu ku area 18, azimayi amakhapidwa muja, Kodi nthawi imene ijayi simmaonapo kuti no pakulakwika? Panopa ndiye mukuona kuti anthuwa amangidwe, asamangidwe, ai zifukwa izi ndi za ndale? Pamene iwo aja amakapanga amakapanga political violence, akuti kukamenya anthu pa zifukwa za ndale, atumidwa ndi andale kuti akamenye achina Namiwa, kodi nthawi imene ija simmaona kuti ndi za ndale? Nde ena akunena pa chizungu pakuti inde this is an arrest which is called political arrest but it is done after political violence. Eh, akuti izizi ndi zoti na- akuwamanga pa zifukwa za ndale zifukwa zake zonena kuti iwo anakapanga ziwawa zakhudzananso ndi ndale. nde zikugwirizana pamenepo ayi zambirimbiri komano tingakambe zonena kuti no mulimuzana ochulukirapo kunjako akondwera kunena kuti anyamatawa sanawasiye sanakwanisenso kupita kwawo ena akunena kuti akhala akuwasunga kumeneko mpaka na phwanyephwanya anyamata amenewa mpaka aulule amene amawatuma kuti mwina mwake nkhanizi zikakhale za simple kwambiri pa khotipo ndithudi koma kuti awasiye apezeka kuti anyamatawa mwinatu akedeka ndithudi mmenemo ndi mmene zayendera chigawo chakummawatu komwe kuno ndati tithamange tikupatseni imeneyoyo isakuphonyeni ayi pazatano tizibweresa ma update a mmene zikumayendera kuti tikhale so much updated tizidziwa zimene zikuchitika mu dziko muno Kwa amene sitinapange subscribe, tiyeni tipange subscribe channel cha Malawi Trends TV kuti nkhani zomwe tabweretsa pano zikufikeni mosavuta. Chofunikira kwambirinso, ngati muli ndi maganizo inu mukuona bwanji, mukuona kuti kumangidwa kumeneko ndi kwa ndale, tikhoza kuwaika mu comment section ndithudi, koma molemekezanso maganizo a anzathu